anyị ji obi ụtọ na-anabata unu na ekpe ndị isi ala oboro dị na autonomous community isiama nke dị n'ọchịchị ime obodo ikwuano na abia steeti dịka ị na-ahụ ebe anyị nọ n'ime ugbu a bụ ọgba ebe ha na-anọ agba ekpe ebe a ga-anọ gbubie ewu ekpe isi nke ụbọchị taa obi ụtọ ka anyị ji na-anabata unu na nke taa dịka anyị ga-aga n'ihu ị ga-ahụ ihe anyị na-aga egosi gị bụ ihe ha na-akpọ ịgba ekpe omenala Igbo omenala nke ga-adịgide nke na-agaghị anwụ anwụ ka anyị ga na-aga n'ihu anyị ga na-egosi unu ọtụtụ ndị ga-agwa anyị okwu maka ekpe nke taa gaa n'iru na ịnọnyere anyị aka bụ m ezi oyi gị Okwuchi Jite Ndewonu. Ee, aha m bụ Chief Charles mkpa ụwa ọma isi ala oboro nọ n'ikwu anọ lokal gọọmenti abia steeti obi dị m ụtọ taa na anyị nọ na mmemme anyị mmemme a na-eme anyị na-akpọ ya ịgba ekpe anyị nwere ịgba ekpe anyị nwere iri ji ịgba ekpe bụ oge e mechara krismas ọmụmụ jizọs kraịst anyị anyị banye afọ ọfụọ ile anyị banyere afọ ọfụọ e bido ikwu anọ in general bido ihe a na-akpọ ịgba ekpe isi ala bụ headquarter ikwu anọ in general otu anyị bịa jekwu ekpe a bụ ehi ahịa obodo ọbụla ka ha na-agba ekpe taa nụ bịa bụ afọ ukwu isi ala na-agba ekpe ahịa ọbụla bụ afọ ukwu in a- in January so ihe anyị na-eme taa isi ala na-agba ekpe January e- mbọsị ọ dabara na afọ ukwu anyị anaghị agba na eke anyị anaghị agba na nkwọ because all those days abụghị ehi ahịa anyị ehi ahịa anyị bụ afọ ukwu and taa nụ bịa bụ afọ ukwu anyị na-agba ekpe ihe ọma anyị nwa jekwuru ekpe a fụ ekpe a oge anyị dị ntakịrị n'aka nna anyị ọ ha bidoro ekpe a so ọ bụghị ihe taa adọm ihe na-enye nwoke na nwaanyị obi ụtọ unu lecha anya unu ga-ahụ ụmụ anyị a lụrụ n'isi ala gawa mba ọdọ gawa ọhụhụ gawa ụmụahịa gawa eh, Enugu gawa all the states of this country ị ga-ahụ ha ga-abịa since yesterday ka ha bido batawa ebe ọbụla a lụrụ ha na-abịa icheta ụbọchị taa na isi ala ebe a mụrụ ha na-agba ekpe so ọ bụ ihe na-esele breta anyị chineke mere ebere nyere anyị aka anyị na-eme ya na ahụ udo na ahụ isi ike na-asị chineke ekele dịrị ya o nweghị ihe anyị na-eme na-akpọtụrụ chineke afa so ekele dịrị jehova nna n'ihi o nyere anyị ahụ isi ike anyị ji bata 2023 bịa gbakọ na ekpe a taa bụ ahịa afọ anyị ndewonu

nke dị n'isi ala oboro mmemme anyị na-eme n'ụbọchị taa ihe a na-akpọ ya bụ ịgba ekpe ịgba ekpe a bụ ihe eji wee mara ndị ụmụahịa ejikwa ya mara ndị ikwu anọ because anyị nwa anyị bụ ndị ikwu anọ ụmụahịa ị bịa n'ala oboro ebe anyị nọ taa bụ isi ala oboro anyị nwa bụ ndị isi na oboro niile makwa ikwu anọ niile before ọ na-abụ before ndị ọzọ agbawa anyị nwa anyị na-ebu ụzọ agba o dipendị otu o si wee dabata n'ihi na anyị onye ọbụla nwere each community nwere ahịa a na-azụ dịka my prime minister kwuru ahịa isi ala na-azụ bụ ahịa afọ so a bịa na jenụwarị agbacha agacha from jenụwarị to disemba emechaa ihe niile gbasara omume ncheta ọmụmụ jizọs kraịst abata na ihe a na-akpọ jenụwarị ahụ ọfụ agbacha new year o nwere ike ọ dabatara anyị nwa ịgba first due to ọ bụrụ na ahịa anyị dabata n'ụbọchị ahụ mana anyị nwa ga-agba first but ọ bụrụ na ọ dabata gara anyị otu anyị si wee hazie ya anyị na-agba ya n'ụbọchị nke ahịa anyị ekpe ahụ hụkwa na anyị na-eselebreti taa bụ ihe anyị nwa anyị meet a mụrụ anyị anyị nwa anyị emitie ya ọ dị mbụ wee dị adị ya bụ omenala dịka nna nna anyị na-agwa anyị ha gwara anyị that na before ọ bụrụ na nwaanyị a lụbatara na this community ọ bụrụ na ime na-esiri ya ike na a na-akwado onye dị otu ahụ taa a na-agba ekpe ya pụta na amachi mara jọji ọ gbachaa the ekpe gbachaa egwu niile a na-agba ọ lakpu n'ala the next day ya na di ya miti ala ọ na-atụrụ ime once so taa ka anyị na-echeta mmemme ndị nna nna anyị ha were nyefee anyị n'aka ihe ọma bụ ihe jupụtara n'ime ya My name is Chikezie Ulika. I'm a titled man. Ọ bụ mkpa anyị na-eme. Omenala obodo dị la iche la iche. nke a bụ omenala nke anyị nwa la anyị nọ taa anyị dịkwa na-asị udo ga-adị la omenala nke taa dịka anyị nwere ndị isi nwee eze nwee prime minister achọghịwe nsogbu nwee pg president general na-elekọta obodo a ma ọ bụrụ na ahụghị ndị nke ọzọ anyị sị dịka wele eme ihe a n'ụbọchị nke taa elekọta obodo a udo ga-adịrị obodo a bịara ọ bụ ihe obi ụtọ omere afọ adịghị eme ya ogere ọbụla afọ ọ bụ otu oge dịka anyị gaji maala otu ogere afọ ọ ka bụkwa afọ ọdụọ udo ga-adịrị ndewo so aha m bụ Chief Chukwuemeka Okata echichi m bụkwa ikuku 1 of Isiama Autonomous Community Isiala Oboro mmemme nke taa wụ mmemme anyị na-eme n'afọ afọ n'afọ ka anyị na-eme ya ọ wụ mmemme a na-eji ejikọta onwe ya ọnụ as ụmụnna ọ wụ mmemme anyị na-eji akpọkọ obodo ọnụ ihe a na-akpọkwa na-abụ ekpe mmemme n'afọ mgbe ọ na-azụkwa na-abụ afọ ukwu ka ọ na-azụ ọ bụ mbọsị ahịa ya ọkwana mbọsị anyị na-eme mmemme a anyị na-eme taa ọ bụ mmemme ọ bụghị taa ka o bidoro mgbe a mụbeghị anyị nwa nna anyị wee na-eme ya ife anyị nwa bịara meet jekuru ya wee bidokwa mebakwa so ọ wụ ihe anyị na-eme taa ndewo Thank you.

ekele dịrị chineke n'ihi na mmemme ekpe ndị isi ala isi ama oboro gara nke ọma naanị otu mgbu mma ka e ji gbupụ ewu a isi anyị na-ekele olisa bi n'igwe onye mere ka mmemme a bịa na njedebe ka ọ dị ị ga-ahụ na obi jupụtara ha n'aṅụrị ha niile jupụtara n'ekele onye mere ka mmemme a bịa na njedebe afọ igbo amaka afa m bụ okwuchi jite ndewo